ndị be anyị ka m wetakwala ụnụ akụkọ ọzọ nke a bụ akụkọ nwaanyị a na-akpọ miliakụ afọ amakia nwaanyị obiọma ka a ga-akpọ ya miliakụ wee bụrụ n'ofu ụbọchị anwa eze nọ n'obodo wee nụọ ụmụ nwaanyị asaa mana ọ nụsịzị ụmụ nwaanyị asaa anwa nke ọ fụnarị n'anya wee bụrụ miliakụ maka na mgbe ndị ọzọ na-ekwo ekworo na-achọsi ife a ga-eme mmadụ miliakụ ekwenatarọ eme ife ọbụla megide ndị nwunye die eze chọọ alo miliakụ atụnyere ya na-atụnyere ya sọ alo ga-adị obodo mma na-atụnyere ya sọ alo ọ ga-eji wee chị ọfụma na-atụnyere ya sọ alo ọ ga-eji melụ ndị mmadụ ife ndị obodo wee fụ miliakụ n'anya nke rinne etu eze si fụ ya n'anya mana ndị ụmụ nwaanyị isii ndị ọzọ nii iwe wee na-ewe fa fa wee na-elo ife fa ga-eme ka fa wee mee ka e gbuo miliakụ fa atụta alo n'enu fa atụta alo n'anị fa atụta alo n'enu fa atụta alo n'anị o wee luo ụbọchị a eze wee sị ka ya jee mba na ya ya anata ma o kwee izu o wee jebe mba o jebesizia mba a oke enwe wee mabata n'ime e, e, e, ụnọ ebe miliakụ nọ na-ejere onwe ya ozi wee yọba ya sị miliakụ ya biko na o nwekwanụ ebe ya na-eje ije ịchọ okwu nwaanyị mana ya yiri ọdụdụ na ya luo ebe a na a ga-amụ ya amụ ya nyenụ ya ikie bụ ya bụ e, e, miliakụ ka ya wee nye miliakụ ọdụ ka miliakụ buru ọdụ mgbe ya jesịa lọbata ka fa gbanwekwa ka o welụkwa maka ya luo ebe a na ọ ga-eme ka a nụnye ya nwaanyị a na ọfụ ya na nwaanyị a na ya afụka ya n'anya miliakụ sị ya mba o na ọ marọzi na na a ga-egbukwa ya ma ọ bụ na ya na a fụ na ya bu ọdụ ọ sị ya gịnị ọkwa ọkwa izu ka e, e, eze ya anọ gị nyegodie gị biko biko biko nye nye ya ya bụ ọdụ ka ya jee na tupu okwe izu a na ya ga-abata biko mmiri akụ nekati ọ n'ebe ọ n'ebe wee si ya ngwanụ ee na ọ ka- na ọ ọ ma dị mma ilu ka fa mee ya anyị ma- maka na afụgo ndị gị na fa na-azọ nwaanyị anụnwa ngwa ka anyị mee ọgbọ onwe M- o were ọ- ọdụ oke enwe oke enwe wee were ike ya bụ eh, eh, eh, eh, eh, mmiri akụ wee jebe ife ruo ebe a gbaa egwu ọgba agba egwu ọgba agba egwu ọgba fa wee sị ya he na egwu ya amaka nya na ọ makakwu na nya amakalịsị ife bịara ebe a wee nụnye ya nwaanyị mana a nụnyesizi ya nwaanyị a wee sị ya na iwu ndị ebe a bụkwa na ọ ya-anọ o wee bụ na ọ ya-anọkwu mkpụrụ ụbọsị one tupu ọ nataba mgbe o ji wee na-anọ ife a eze wee bata eze mana ka o jebesịrị ife a tupu eze bata ndị nwunye di afụ afụgo ebe nya bụ miliakụ na-awụ arụ wee fụ na o bu ọdụdụ wee tie na fa afụna ife fa ya-eji wee gbunienu ka nna fa eze bata eze abatazie fa wee nukọlụ wee banyekwula eze wee sị ọkwa ị fụlụ miliakụ n'anya ọkwa ị sị na ị fụka ya n'anya ngwanụ ị ma ajụ ife kpata na eri mgbe ị bata na ọ ka bịarọ sị gị nnọọ ọ nọ n'ime ụlọ ya zie ndị mmadụ sị bịa zie gị na arụ adịrọ ya ọ nọrọ n'ime ụlọ eze sị fa e na arụ adịrọ ya na mgbe arụ dịsịala ya na ọ dị ka o nwe ife na-eme ya na arụ dịsịa nya na ọ ga-apụta fa sị ya na asị ọ malụ na ọ malụ nnọọ fa wee gwaba ndị ogbe gwaba onye ọbụla na-ekwu na mili- m- na miliakụ na ya na o sobelu ụmụ nwoke mee- na-emekwa nke nwa mgbe eze anọrọ ya na na ife ọlịa dị ya n'arụ ya pụta ka a fụ miliakụ nọ n'ime ụlọ egwu na-atụ ya ọ na-eche ka oke enwe bịa ka fa gbanwee ọdụ o wee fa wee sị na ife mezili a bụ na ka e tie iwu na ụmụ nwaanyị eze niile ya-apụta gbaa egwu n'ọgbọ onye gbasịa o yipụ akwa ya ka a dịkwa amalụkwa amalụ na etu ọ dị eze wee jebe ka ọ dịkwa eze wee nata eze sị fa ngwanụ na ọ dị mma maka na ọ tụkwasịrị miliakụ obi o nwerọ mgbe o ji ga-ekweta na o nwee ife miliakụ mee ma na o nwee ife dị njọ nọ n'arụ miliakụ e wee nke nwunye nke izizi wee pụta wee gbacharịa gbacharịa gbacharịa gbacharịa tuo di ya afa tie di ya afa tuo ukwe tuo ukwe bịa eze ọma ọmị kpọtụọ ee miliakụ nọ n'ime ụlọ arụ jụsịa nya oyi o wee bido kpọba oke enwe

kwiyogo she started crying bebe bebe bebe bebe bekatazie o ka ọ na-ebe ife a nke ịtọ apụgoli machali pụọ gbakwa egwu gbakwa egwu gbakwa egwu tie di ọma a ọmị kpọtụọ akụ aka ọ gụbakwa oke enwe kwiyogo

kwiyogo ana m ga-ama n'ọgọdọ n'ukwu kwiyogo ana m ga-ebu n'ọdụdụ gba egwu kwiyogo a na-ekwu nke ise mapụ gbaa gbaa gbachasịa tụọ ukwe tụọ ukwe tụọ ukwe je bie di ọma ụzụ kpọtụọ zamị a na-emekwa nka a na-eme onye nke isii na-agbazi ya bụ egwu okenwe wee si n'ife a wee wụbata n'obere ọnụ ụzọ wee wụbata wee were ọdụ nwaanyị a wee nye wee nalụkwa nwaanyị ikie wee wee were ọdụ ọ- ọdụ ya tinye wee wekwara ike nwaanyị nyekwa nwaanyị wee machapụ gbapụọ jee nọrọ ebe ọzọ n'elu isi wee kilibezie mkpamkpa ga-akpa On- onye nke isi a gbasịzịa ee mmiri akụ tuo di ya afa n'ime ụlọ tuo di ya afa n'ime ụlọ tie di ya afa n'ime ụlọ akpata oyi jide onye ọbụla o meghere ụzọ ya na mmụ ya na ogologo ya ọzọpụta ụkwụ n'ilo ọtụọ ukwe tụọ ukwe tụọ ukwe obinie ọtụọ ukwe tụọ ukwe tụọ ukwe na-ekwu sela akwa ya sesa n'anị omi kpọtụọ ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-achọzi ọdụ fa afụrọ ọdụ na-achọzi ọdụ n'obu fa afụrọ ọdụ ọ pụọ jee makụọ die die n'onwe ya makụọ ya ndị obodo wee jidezie ụmụ nwaanyị isii ndị ọzọ ni wee gbuo fa sị na fa na-asịkpo nwaanyị ọzọ asị na fa chọọ ka e gbuo nwaanyị ọzọ ọ kwa etu a ka eze si wee nụbazie sọsọ mmiri akụ udo wee dị n'obodo